ndati iyayi tikambiranepo be zinthu ziwiri zitatu nanga si chitis- chitisiyireni a president anu aja a UTM simunayankhulepo chilichonse mpaka na pano mbuyomu timakudziwani kuti mumayankhula kwambiri komano munakhala osayankhulapo chilichonse nde ndati achimwenewa zakhala bwanji ndiye ndimene ndati iyayi zoona mwina mubwere mutiyankhuleko lero Eh, koma ya koma tisanatero ndithu mwina titero kuti yayi mwina uh, tadziwitse o- o- omvera athu kuti kodi lero ticheze zotani pano zoonadi ehe Uh, my comment is blah, blah, blah, comment. Okay, yeah. Okay, yeah. So, tadziwitsa omvera athu kuti kodi tikucheza zotani pano chifukwa nkhani ndi nkhani ndithu yayikulu nkhani yofunika kuti tikambirane ndithu pano uh, kwa anthu amene mwangotijoyina kumene ndithu pano ndili ndi uh, bwana amenewa anthu ambiri akhala akuku- a- mukuwaona ndithu kwa nthawi yayitali komano lero it's another special day makamaka kunena kuti tabwera nawo ndithu amenewa ndeno dzina lija tauzeni anthu kuti kodi dzina ndani komanso muwapatsenso moni tisanayambe kukamba zambiri tauzeni anthu ayi ine dzina langa ndine john phiri mm. ndipo eh, takhala tikuyenda limodzi kuchoka 2018 zoona kufika mpaka lero zoona zoona ndipo chimene ndikufuna tiyankhulane lero ndi zimene dziko lathu likulingalira kapena tinganene kuti tawunikire kumene tikupita ya choyamba tikamanena kuti ufulu ndi mm. ufulu ndi chinthu chimodzi choti munthu ayenera kulankhula zakukhosi kwake zoona palibe wina angatseke mnzake pakamwa palibe Mm-mm. Mm-mm. Mm-mm. tsopano chimene ndadzera pano lerolo chinandigunda mtima kwambiri nditaona kuti mnamva boma likunena kuti eh, za imfa ya saulosi tisamayi- Mm. tisa- tisapangire kampeni yes koma musanapite kumeneko musanapite Mhm. kumweko tingotero kunena kuti anthu nonsenu amene mwasonkhana apa mwasonkhana chinyinji cha anthu amene mwasonkhana apa takulandirani ndithu mu program imeneyi imene timaitcha uh, political corner imene tikhale pano timazukuta nkhani zazikuluzikulu mosabisa mosanyengerera komanso sitimapepesaso tikanenaso chilungamoso komano timayankhula ndi zimene ifeyo tikudziwa pa nkhani mmene zikuyendera ndiye lerolo ndithu tili ndi amenewa bwana john phiri amene tikhale nawo titambasulane nawo mu nkhani zimenezi komanso ku- kukuveka mphekesera kumbali kuti bakili muluzi yagwidwa chachachani ndiye tikhalenso ah, ndi anthu oyenereraso mpologalamu imeneyi kuti timvenso zambiri za mbilinso ya- za nkhani imeneyi tatifotokozera mwati pano mwafika mbwee mwafikiranji bwana Mm. ine chimene ndafika chimene chinandigunda kukhosi kwambiri nchoona kuti boma lathu limene tinaliyika mu 2020 Mm, eh, layamba kuopseza aliyense m'malawi Mm. apa mwatchula akunena kuti wa bakili muluzi akuti akumfufuza akumfunafuna iwo asavutike nkumfunafuna ameneyo ayi chifukwa afunafuna ambiri Yeah. A- ameneyuyu bakili muluzi sanayambe lero ayi anayamba Mm. kalekale ndiye chimene chikugunda boma la mcp kumanena kuti akufufuza wa bakili muluzi ndi zimene nkhani zimene tabwera nazo pano chinanso Mm. atiuza kuti ti- tiiwale tisatchule dzina la chilima pa kampeni kapena paliponse pamene anthu akuunjikana ndiye Eh, kuti Mm. ti- tikufuna nda- tiwatsimikizire ndiponso adziwe kunena kuti ngati akufuna kuti ife tisamatchule dzina la Saulos Chilima kapena anthu asiye athetse ndipo ayiwalitse anthu za John Chilembwe ayiwalitse anthu za Bingu wa Mutharika ayiwalitse anthu za Kamuzu Banda zoona chifukwa sanga si- chi- chimene chikuwagunda mu mtima iwowo ndi chani kuti abwere apa lero akanene kunena kuti eh, anthu asagwiritse ntchito dzina la Saulos Chilima kupanga kampeni pamene tikudziwa kuti mbuyomu aliyense amanena za John Chilembwe yes ndiye kuti Osati iwowo mbuyomu, kupitirizabe Mhm. Mm. atitsimikizire kuti Kupitirizabe. nkhani ya John Chilembwe ndi yabodza atitsimikizire kuti nkhani ya john chilembwe inali yabodza mm. chifukwa ifeyo nthawi imene kunali john chilembwe ife kunalibe john chilembwe wathu amene wamupha pompano pompano ndi saulos zoona generation yathu munthu amene mm. anakoka anthu mitima kunena kuti tisinthe dziko lathu mm. ndiye ngati iwowo akufuna kuna kuti dzina la saulos lisadzatchulidwe please anene apoyera kuna kuti sidzankhulanso nkhani ya john chilembwe sidzankhulanso nkhani ya malemu bingu wa mutharika and sidzankhulanso nkhani ya kamuzu banda zoona zake ndi zimenezo ndiye tikatero tigwirizana mm, mm, mm. chifukwa generation yathu yaona zonse zimene zachitika ku Malawi pa nyengo imene iyi yakhala yovuta kwambiri ndipo amalawi ambiri panopa sakutsimikiza kuna kuti saulos sanathe palibe amene akutsimikiza nkhani imeneyi pali ayi zoona anthu akuti tamasukani comrades tamasukani iyayi timasuke ndithu don't worry sir ife pano timasuka lero ndipo palibe zoti kapena kuti tabwera kukaopa kapena kunena kuti wina ake ati a- a- a- akulembera chi- chibaluwa kuti chibwere kapena kuti wina ake anena kuti akuti amene akuyankhula ine ndani aa ndife amalawi Yeah. ndife amalawi Yes. panopo tiyankhula ndithu nkhani tiyankhula za ndege anthu amene ali responsible kuti ndege ija ikagwe kuchikangawako anthu amene amadziwa kuti ndege iyi ili ndi vuto lakuti lakuti ilibe black box ilibe i- efl ilibe uh, transponder ndikuyilolabe kuti ndege ija inyamuke ipite ku, ku mzuzu anthu amenewowo tikufunika kuti lerolo tifotokoze tinene chilungamo chifukwa amati muvi woyang'anira umalasa m'maso ndiye lero tikamba ti- za anthu amenewa pali minister of information pali minister Mhm. of defense pali Mhm. minister of homeland and security whatever they call it Mhm. ndiye pali amene amaona za weather Mm. komanso kuphatikizapo injiniya kapena mekaniki wa ndegeyo Mm. anthu amenewa 5 zinangovuta kunena kuti pilot anamwe- anamwalira pa ngozi imeneyi iyeyo anakakhala kuti anapulumuka anakakhalanso pamenepa chifukwa chonena kuti panali vuto lonena kuti amadziwa kuti ilibe transponder ilibe black box ilibe efl, E- EFL zonsezi zilibe ndikulolera iyeyo kunyamuka kupanga flying against malamulo a dziko mene a ndege kaulukidwe ka ndege ndi chimodzimodzi ngati kuti kuyendetsa galimoto yosa- yopanda mabreki kumadziwa kuti galimoto ilibe mabreki iwe ndikupanga set off ulendo kumapita kumene ukupitako ndiye ngozi nkukachitika ndiumakhala surprise kuti ah ngozi yachitika bwanji iwe ndi wanyamuka pakhomo ukudziwa kuti galimoto ilibe mabreki tsoka ilo tsoka ilo kuti aboma akutitenga ngati ifeyo tikukhala ma 1970 ma 1980 chifukwa choti atigire iwowo panopa ifeyo tikugwiritsa ntchito technology Mm-hmm. ndipo technology mm. sinamayi sinama andi chimene tikufuna kuti tikambire nkhani iyi lero report imene akuti final report idzabwere final report imene idzabwere sidzasintha chilichonse pa zinthu pa report imene ilipo panopa final report imene idzabwere sidzakuuzani kunena kuti tinayipeza black box ija panopo ndiyeno tikuyiunika Siidzakuuzani kuti transponder inali ndi ma battery komano ifeyo tinalakwitsa. Siidzanena za zina za locator kuti tinaipeza komano ma- si zimene zijazo ndi zoti zina mwa zimene zinapangitsa kuti ngozi ija ichitike. Ndiyeno lerolo tipempha a president anthu amenewawa either achotse ntchito or force retirement or anthuwa apange resign uh, kapena anthu amenewa apangidwe suspend ndikupanga investigate chimene anasainira army commander chimene anasainira ku army ndi kumalo kolo kuti kwa ulemu kwambiri kumakhala discipline zinthu zoti umachita kudziwiratu kunena kuti "Ah, ichichi tisapange ichiya ichi tikuyika miyoyo yathu pachiswe tikuyika miyoyo yathu ndikupezeka kuti army commander ndikuvomereza kuti ayi ha ndege yakhala ikuyenda miyezi yonseyi yopanda chakuti chakuti inyamuke izipita that's negligence amene Choya- akuyenera kuti either kumangidwa kupanga resign kuti analakwitsa zinthu ngati si iyeyo tipeze munthu amene anasayinira kuti ndege ya army-yi kuti inyamuke izipita ikupitako ndi ndani anasayinira kuti it's okay is safe ipite ikupitako anthu amenewawa ndi munthu amene anawapatsa a president information kunena kuti ndege inafika ku mzuzu itafika ku mzuzu ayibweza kunena kuti ibwererenso ku lilongwe minister of information ndi amene mwina anapanga zimenezi munthu ameneyuyu anapangitsa kuti apurezidenti a- apezeka kuti alinamize dziko alinamize dziko andi dziko silikunena munthu uja kuti ndi wopusa eh, cha- cha- cha. dziko likunena a president munanamiza ndinu munthu wopusa bwanji mumanama zakuti zakuti bwanji mumanena zakuti zakuti

takulandirani mr patuwe pakhala nthawi yayitali kwambiri takulandirani zikomo kwambiri zikomo kwambiri mwachizolowezi paja pano sitimagawa maswiti mmene timayankhulira nkhani mukuidziwa kale komano tiyasiye bwana john phiri wakuti atiyankhule tisanapitirize nkhani za lero mukudziwa kale zimene tikambirane pano mtandi samu uh, vu- blessings vuto vuto la anthu aku malawi yes chilichonse amatchula dzina la president yes akamapanga speech kaya ndi nduna yoona zama- zo- zokopa alendo kaya ndi nduna ya ya information akamalankhula chilichonse amapanga reference kuti zakomera achakwera Mm. zakomera president iyi m- m- tikamakhala ngati choncho masiku onse ndiye kuti Mm. chilichonse akuganiza pamenepajako ndi president yekha amene akuganiza so Mm. ndunayo ngakhale timaipasa ndalama sikuganizayo Mm-mm. chifukwa chilichonse chimene ikuyankhula nduna ija ikunena kuti zakomera president zakomera president Yes. Yes. ineyo ndakhala president ndinena kuti amene azitchula dzina la ineyo pa ntchito imene ndamulemba ineyo ndimchotsa mawa Mm. chifukwa zi- vuto limene lachitika apapa nchoonera kuti nduna zonse zija zimalankhula zimapanga reference kuti zakomera president kutumiza vice president wawo kuti aka- akafikire kumaliro zakomera Mm. kwakuti zonse zonse zija ndiye kuti amene anaganiza ponse paja anali ndi president chakwera kuti chakwera azitukwanidwa apa lero sikunena kuti zimene ama- ama- amalankhula chakwera ayi koma chifukwa nduna zake zimapanga reference kuti chilichonse chimene chikulankhula nduna chachokera mkamwa mwa president Mm. munatola kuti dziko loti chilichonse nduna iliyonse ikulandira zigamba zankhaninkhani koma ndi- palibe chimene akunena mbali yake malingana ndi ntchito yake chilichonse akunena kuti chakomera president Mm. I- ili ndi tsoka limene ifeyo tidapatsidwa chifukwa chona kuti Yeah. anthu sititha kugwira ntchito patokha ineyo so anthu tima- timalephera kugwira ntchito chifukwa chilichonse ti- abwana eh, abwana Abwana. president so Abwana. abwana omwewo ame- abwana omwe amene ana- anapangira pushiwo abwana omwewo apangeso decision panopa kunena kuti anthu amenewa apangidwe suspend forced retirement resign kapena uh, apezeka kuti uh, achotsedwa ntchito mwaona I- chifukwa zonsezo zagwera mmanja akapandopanga decision panopa apresidenti tamverana Chimwemwe apresidenti akapandopanga decision yonena kuti anthu amenewa apange zinthu folo zimene tikunenazi ndiye kuti apresidenti akuwasunga anthuwa tiziona ngati kuti apresidenti akuwasunga anthuwa as in mphekesera zimene zikuveka akuwathokoza kuti thank you job well done munachita bwino ntchito munagwira bwino tiyeni tizikhala koma Mwaziwa. akachotsa akachotsa anthu azinena kuti iyayi apurezidenti anakakhala kuti mphekesera zikuvekazi ndiye kuti ndi iwowo ah, ana- anayikapo dzanja pamenepa ndiye kuti anthu awawa sanakachotsa ntchito iyayi koma kuwachotsa ntchito zikuonetseratu kunena kuti anthuwa analephera ntchito yawo either uh, minister of Info analakwitsa apresident kuyankhula zosayenera ntchito achoke munthu wosayenera samafufuza nkhani mwaona samafufuza nkhani kenako wa army ndege ndi yawo mhm. ndege as a army commander anatinamiza kunena kuti kumene ndege yagwera ndi kuchitchire kunena kuti sitingaone pansipa chifukwa cha mitengo mhm. ukapanga find out kuti mtengo unali umodzi pamene ndege inagwera that's a lie kumene kujanso ndikulakwanso akuyenera apange resign on top of that anasainira kuti ndege it's safe to fly yet zapanga fly ndege inapezi- inapezeka kuti ah, ya- ya- ya- ya- kuchita ngozi kumene kuti Mr. Handsome mukuoneka mukubweretsa echo Ah, kuyamba koma pate ineyo ineyo nde ndili bwinobwino kuyamba pate munalokhe pano kwapangisa kuti zizi panga ujeni pake I don't know koma ndilibe ma earphones komano it's straight from the phone so let me maybe come back let me Inuyo come back mukamayankhula it's okay. Komano ine ndikamayankhula kukupanga echo kukupanga echo apa. Yeah. So pa zinthu Ak- zimenezi akone zi- pali zifukwa zokwanira 4 kuti anthuwa sakuyeneranso kukhala mu zintchito ndipo as, in, a- as I'm repeating muvi woyang'anira umalasa mmaso zinthu izizi zikadzachitikanso munthu amene angadzachiteyo kuti amange kapena amuchotse ntchito zidzakhala zovuta chifukwa adzapanga reference kunena kuti ah, kunachitika ngozi yakuti yakuti anthu aja sanapange resign anthu aja sanachotsedwe ntchito anthu aja sana sanapange retire anthu aja sanapange zakuti ndeno ine pano mundiuze kuti ndipange res- re- retire sizitheka zimenezo muvi oyang'anira kumalasa maso ndiye zikufunika kuti panopa if anything a president apange decision ndipo nkhani iyi sitisiya mpakana zimenezo zitatani zitachitika ndipo tikhala pano zachitika tipowa tipowa zenizenidi

akutukwanidwa lero ndipo chakwera akugendedwa mumsewu ndipo sizinati agendedwa zenizeni sizinati angoyamba kumene apapa tangofika kumene kuti tiwauze kuti zogendazo sizitha mpaka mm. amene amene anawapatsa speech imene anadzalankhula ma 11 koloko ya usiku yes. pa 10 of june yes komanso kuphatikiza pamenepopo anthu asasiye kugenda mpakana atapanga army commander atabwera kudzapepesa komanso kupanga resign zimene ananena kuti ndege inagwera kotani kokhwithima kwambiri muchichewa chake ndege inagwera kokhwithima kwambiri ndipo tikaona pasipa olo ndi helikopita sitingaone zinthu zimene zili pasipa chifukwa cha mitengo nkukapezeka kuti ndege ili pali mtengo umodzi

ndangobwereza apa kunena kuti anakakhala kuti pilot anapanga survive pilot akanapita akanapita mu ndege nkhani imeneyi unalola bwanji kupanga fly ndege ilibe chakuti ilibe chakuti ilibe chakuti koma mwatsoka ilo kaya ndi mwamwayiwo pilotiyo anatani anatisiya ndiyeno tiziibwerera stage by stage kodi next to pilot ndi ndani aMET oona za weather awonso they are to blame amene amapanga advise uh, amene amapanga advise Just a room, uh, Teddy. eh, uh, za ndege ndege mmene zililimu weather mmene ililimu musauluke iyayi khalani kumeko kaya ndi maliro anthu apite pa galimoto ku Mzuzu sikutali mmene imathamangira convoy ya magalimoto a president mwaona ndiye mwina popeza tili pa anthu ambiri ndi nthawi Tarakita bale yako. afuna ayikepo mulomo ndani Ndima- Ndi ndiyike chani pene pamene mulomo kuti ndi- ndiyikepo ine mulomo kuti ndikusiyeni ndiku- ndilere ana chabwino um, first of all i want to thank you because ine am always saying kunena kuti azibambo aku malawi why are you failing us because malawian men you are failing us no. number one koma you having this show i want to appreciate you because it is just very unfortunate kuti tonsefe tikhale nkumayang'anira zimene zikuchitika imene yachitika dzana ku nsanje ndi ngozi yayikulu chifukwa cha zimene zachitika mabodza amene Mm. achitika pa dziko publicly aliyense akumva including ana kumadziwa kuti kwanenedwera chakuti chakuti chakuti chakuti but nobody want to come out and say something there's somebody who is behind everything that was said including aku mdf ndi information yawo yabodza imene ife tikuyidziwa anabwera nkuzayankhula information yabodza kulibe manyumba kulibe chani kuli anthu amene anachoka ku south africa kukafika kumalo kuja ndikuona manyumba ali mphumphu

they are there to kill to destroy they have to do the right thing abwere poyera president azalongosolere dziko pateni anatiuza zotani ndipo apapa ndi mmene zikukhalira whatever is written mu report sizikugwirizana ndege kunzuzu sinakafike come on guys we can do we can't be like this now ineyo ndikuthokozeni program mwayambayi ili bwino kwambiri and we want them to respond to answer dziko chifukwa this is showing us kunena kuti ndege ija ndi zoonadi bn anaphedwa ndi zoonadi kuti anaphedwa nchifukwa pali mabodza ngati amenewa we claim to be the god fearing country who fears god if you are covering this bullshit who among us fears god ndiye zimene mwapanga inuyo apapo god should bless you and i still say that was man trick that was manslaughter by trick That's my opinion. Nobody can stop that. And it's coming to publicly. Mabodza akunenedwa, ma information akutuluka. Kuti ndizoona, this is manslaughter. Not under our watch. Ndiye ndifuna ndikuthokozeni ine nsachedwe pano koma continue the program and we we want a president kuti atuluke alongosolere dziko ndipo anthu amene apangadi zimene zija anthu amene amapereka ma information

okay yes chifukwa it's happening nchifukwa chake mukuona kuti it's quiet chifukwa kunatuluka anyamata awa aujeni um, this man ndimaiwalira mmutu mwangama anazatuluka and asking kunena kuti tifuna mutiuze chifukwa zimene zili mu report mwakuti mwakuti there is no respond it's like sakumva Its like sakumva kena kalikonse. Let me tell you one thing that people don't understand. Mizimu ya anthu amene aja tu ndiyokwiya. N'chifukwa chake anthu aja kuja amagenda. People really don't understand. Spiritually, other people cannot understand this. Mm, But this mm. is what is happening. Mabodzawa achuluka. It is too much. Even i- i- Mm. kumene kuli mwana wang'ono akumadziwa zoti apapa paku- pakukambidwa bodza. Apapa pakukambidwa bodza. izizi ndi zinthu zonena kunena kuti abwere poyera alongosolere dziko tinanamizidwa pa ten anakachotsa ntchito anthu aja anakachotsa ntchito kuti anachotsa ntchito kapena forced retirement forced retirement alandira ndalama zawo za Yeah. ntchito imene agwira kuyerekeza ndi resign anthu aja Mhm. anakapanga zimenezo a president anakalandira ulemu waukulu kunena kuti ah, well done Yes. anthu ena anakaphunziraponso china chakenso kunena kuti guys Mhm. akhale Mhm. careless otherwise Yes. tidzaluza nkhondo Mm. zathu izapa komano kungowasiya nkumanena kuti basi inali ngozi as normal no one is responsible for that That's it. That's it. Chifukwa chake when we are talking and trying to say we are asking questions akuti we should not ask questions when you say can you explain akuti shut up wina aliyense adzafa we know

Imagine. Ah, ah. Until then, and we keep saying, those people should not rest. They must hunt until everybody have no peace and do the right thing. Amene apanga zolakwika apite kundende. That's where they belong. Tileke khalidwe lomanga munthu amene waba chimanga zaka 20 kundende. Ah ah. Anthu okupha nkumayenda free. Eh? No. No no no. No. Anthu abwere anthu aja ayankhe. Ayankhe mm. zofunikira kunena kuti mm. ayineyo si ine yani. kaya army commander Mhm. uti si ine napanga zimenezi amutchule munthu amene anapereka Amutchule information imene munthu amene ali- anakupanga president kunamiza ziko yes amene anauza source analemba speech ya president amutchule pele pano pati Yes. kunena kuti minister of information koma Mhm. mwina sanali iye mwina analemba speech nda nda ame omwe aja army commander Mhm. analembera kuti izi zimene zikuyenera mwina analemba ndi a weather amene amaona Mhm. weather kuti bwanji sitingadziwe ndi anthu Yeah. osowa anthu top five akuyenera kuti ayankhe mafunso ndipo Yes. achokere apange resign mwa ulemu angati president amayenera kuwayitana osaopa osaopa osabwerera mbuyo Atambakopa. it's our generation it is our generation

Mm. ndifuna ndiku- ndikulimbitseni mitima chifukwa Mm. aliyense apapa ndaona kuti mtima wake ndi wolimba ndisana Yes. apatse a Pathuwe Banda kuti alankhule ndifuna Mm. ndikuwuzeni kunena kuti Saulos asanamwalire anatisira zikwangwani Mhm. anatisira ma, ma signs ndanena chichewa zikwangwani zikwangwani zimenezo zilipo 9 Mm. and chikwangwani ndi lerolo ndi ndauza Amalawi chikwangwani choyamba Mm. ndauza Amalawi chikwangwani choyamba chimene anatisira Saulos kuti lerolo ifeyo titsatire pamene bingu anafa anasiyaso zikwangwani koma amalawi tinali mtulo timagona Yes. Ulendo uno sitikugona ayi. No. No. Ulendo uno sitikugona ayi. No. Tigwiritsa ntchito technology imene yabwera panopa kuti Amalawi adziwe chilichonse chimene chikuchitika m'dziko mwawo. Mm-hmm. Tigwiritsa ntchito technology imeneyo. Ndipo mm. sitikusewera, sitikuopseza munthu koma aliyense azindikire kuno kuti. John, uli pomwepo, uli pomwepo.

sign imeneyoyo aliyense m'malawi ayizindikire sign imene chifukwa sindipatopa chifukwa ine ndi wa technology ine sini- ndimadya technology ine ine ka- wa- ndi wotamba iye iye abwere ndi ufiti wake ine ndibwera ndi technology yange tione tikumane pakatipa zimene zichitike ulendo wake kumene ulendo wake kumene tsopano tiyeni tonse tizindikire kunena kuti masaini amene akatisiyira aja atuluke amalawi azindikire saini ndinena yoyamba nanena kuti pali masaini ati nine masaini Yes. nine amenewa akupanga represent nine people who were killed in chikangawa these nine signs i'm giving you they represent Speak it. nine people who were Speak dead in it. chikangawa

saulosi asanamwalire pa chikwangwanipo ndaika azibusa onse azibusa onse ku malawi ineyo am going to expose you guys azibusa onse Expose them. It's our generation. We are tired. We azibusa are tired. ndamene anadzanena azibusa ndamene anadzapangitsa kuti

Mhm. ndanena kale ndinapereka kuti message i once give a message if one of the bishops of catholic can come across this video he knows i gave him the message i gave anthu kodi anthu mesa amati ndinawanamiza zimene akunena johniyo chisaini akunenacho i gave the message to one of the bishops

ndi pano ndithu kuti mutiyankhule kuti inu mukuziona bwanji zinthu mukukhala ngati mwajama koma koma mwina muli bwinobwino blessings Ati- atisiya awa amene akuonekera moto ajama ndithu blessings ineyo mundiona kapenayi ehe Eya, mwaoneka ma- tsopano mwafika. mwabwera mwafika mwabwera ngati coming mwayang'ana mwamba koma tiyankhuleni Yang'ana mwa- ya tiyankhuleni yang'ana mwa- ya tiyankhuleni it's okay musanditengere ineyo ya akuluakulu akuti akuluakulu mr history is best- is the best teacher history is the best teacher akutero kuti nkhani zake ndiye sitimabva kuti akutsekerani akukwidzingani akunjatani akuti mwini wake wa bakili muluzi tv ali pano akutani pano anthu ena anafunsa apapa kuti kodi mwini wake wa bakili tv pa pologalamu iyi akutanipo momwe azikapanga kanyimbo kateliteliteliteliteli uku tinamva Ndi- kunena kuti akumangani komano tikubweretsani pano timve kunena kuti kodi ndinuyodi anuwakewo kapena anamanga munthu wolakwika kapena zakhala bwanji ndeno tasangalala kuti mwabwera ah, mukhoza kuuzako pang'ono za bakili muluziyo then kenaka tipitebe ku nkhani yonena kuti inu mukuona bwanji za anthu amene anapanga ah, makamaka ali responsible kunena kuti uh, kumwalira kwa anthu uh, pa ndege kunena kuti mwina careless yonena kuti analoleza ndege kuti uh, ipite kumene kujako yopanda black box yopanda uh, info yopanda transponder ndi zina ndi zina mkatimo analoleza bwanji nanga kodi speech ya president yonena kuti ndege inakafika ku mzuzu kenaka anaiuza kunena kuti yayi ibwerere ifike ku malawi amene ali mwa- likely ndi minister of information iyeyo anapereka message yolakwika panopa president amaoneka ngati chitsiru ah, chosadziwa zinthu chifukwa cha makamaka message imene ija nangano kwa anthu a weather kunena kuti analoleza kunena kuti weather ngakhale amadziwa kuti weather sili bwino analolabe kunena kuti ndege i- i- i- i- i- iuluke m'malelemu kupita ku mzuzu kumeneko mwakambapo zotani nangano kwa ma engineers amene amagwiragwira ndege imeneyi apezeka kuti mwina ama- amadziwa ndi kunena kuti mwapangitsanso zijazi foni sindidziwa kuti chiti mundimva eh, mukuveka Ah, foni sindidziwa kuti chikuchitika ndi chani pamenepo koma mmandimva Eh. kumanena apo muli iya bwino inebe kuti mupitirize 100 percent komano Okay. sindidziwa kuti foni chikuchitika ndi chani pamenepo Ah, ife tikukumvani bwinobwinotu komano ya inenso ndikumva ya okay ndeno inuyo anthu amenewawa anthu almost 5 mukuona ngati kuti ndi a president kungokhala as if kuti nothing has happened osachitapo kanthu osafunsa kunena kuti apange resign kapena kuachotsa ntchito kapena kuwapanga question ndikungokhala normal life kumaganizira kuti mwina lipoti final report idzasintha zinthu inuyo maganizo anu ndi otani pankhani zimenezi kunena kuti kodi ah, ah, a president apange bwanji poganizira kunena kuti mmene akukhalira chetemu kukhalika ngati kuti akuwathokoza anthu aja ndi mphekesera zimene zimamveka kuti ah, job well done guys dzipitirizani ntchito zanu khalani mwanomo mmene mwaufulu mmene mungakhalire mukuona ngati bwanji popeza kuti mwa uh, muvi woyang'anira umalasa m'maso and mukudziwa inuyo kuti pachitika zambiri ah, mwina mukhoza kutipatsako referensi zoyakubuchale kucha ndi zina zotero tayatifotokozerani mbwee mwafika ah, blessings ayi zikomo kwambiri zikomo kwambiri ndimamvetsera kuosera ndi zonse zimene mmayankhula pano Mm, ndakumvetsetsani mwamtima bii andi ndatola mapointsi mr john anenapa and its a very long time tacheza good to see you good to see you always it's very good um tiyambe chonchi nkhani Mm. mwina anthu fe t- okay let's take ngati kuti on a neutral ground we are not taking sides but Mm. on a neutral point of view uh, scenario aliyense akudziwa mmene zinakhalira pa 10 june ma report amene akhala akubwera aliyense akudziwa until the day report linatuluka kuchokera pa tsiku limene linatuluka report mpaka na lero now chimene ndimafuna ndinene kwa anthu amene akutionera padakali pano nchonena kuti ndege zilipo zosiyanasiyana zimagwira ntchito zosiyanasiyana one ndege imene anakwera vice president ndi ya military chinthu choyambirira tipange recognize that ndege ya military siyenda ngati ndege ya mapassengers mmene imayendera mm. ndege ya military security features zake sikhala chimodzimodzi ndi ndege ya mapassengers mm. now chimene mungadziwe nchonena kuti ndege ya mapassengers like right now ndili ndi application mfoni mwangamu nditha kupanga track ndege zonse zimene zikutera mu south africa munomo tsiku la lero this time i can see ndege yochoka ku america kuti pano ikuyendera pa Addis Ababa ikuyendera pakuti yochoka ku UK yadzera uku ikatera ku Lilongwe all those things I can see using my phone right now there's an application yeah komano when we come to military uh, ndege za military zimakhala ndi ma security features ena kuti amapanga disable it's a mm. fact chifukwa cha security reasons now ndege imene anakwera ija inali ya military when we say military that means the military itself they are entitled to disable zinthu zina ndi zina zimene zimakhala mu ndege for security reasons amatiuza choncho even united states kaya ndi ku america kaya ndi ku uk ndege ya military simangopanga track as it is but the bottom line is ndege yomweyo ya military yo despite mutha kupanga disable ma zinthu zina ngati ma transponder kaya ndi black box kaya ndi whatever zimene zimapezeka mu ndege muja Mm. koma ndegeyo sitanthauza kunena kuti itha kuyenda popanda kuonedwa chifukwa imayenda mu airspace and Mm. each and every country pa dziko lapansi pano ili ndi airspace yake imene onse mayiko a padziko lapansi ali nazo ndege ya ku mozambique ikamadutsa m'malire mwa ku malawi kuti ikudutsa ku malawi imapezeka zoti kuti there is no way angadutse kaya ndi ya military kaya ndi ya mapassengers kaya ndi tim- tim- tindege ta tomwe ti tongouluka anthu wamba kaya ndi ma private jet sizingatheke kudutsa mu airspace ya malawi without the aviation of malawi knowing kunena kuti mdziko mwathu muno mukudutsa ndege ina yake imene ikuchokera kwakuti kwakuti ndipo ikupita kwakuti kwakuti cholinga chodutsa apa ndi izi izi izi izi. it doesn't happen that way even Mm. itakhala kuti ndi am- so chimene ndimakambira zonsezi ka history koseka ndikonena kuti anthu azidziwa kunena kuti nthawi zina ndege za military amatha kuthimitsa zinthu zina poopa kupangidwa hack poopa mwina kupangidwa attack poopa kuti adani atha kuidziwa ndegeja kuti okay ili pakuti pakuti tiyeni tiyipangeni attack chotere so we understand kuti ndege ya military ya, a malawi I mean ya defense force inalibe zina ndi zina zimene mwina justification that is my opinion justification yake ikhala yonena kuti we disabled it for security reasons koma a airspace a aviation ndege ija amayenera aziyiona chifukwa choti ikuyenda mu airspace ya malawi That's why itasowa ndege ija um, ananena kuti atabwera anadzanena kuti ah, ndege itasowa pakadali pano atatipatsa like um, atatiyankhula president anadzanena kuti tafunsa maiko oyandikana nawo ngati Zambia, Tanzania and Mozambique kuti atithandize kuyang'ana. Statement imene ija it simply means iwo aja anafunsa airspace yakumeneko a aviation akumayiko amene atchulidwa aja cholinga choti ngati ndegeyi inapanga divert kapena inali ndi emergency landing kapena inalowa kumeneko ndekuti iwo aja mayiko aja ayiona mu airspace yakumeneko ndekuti awauza zoti no mdziko mwathu muno munalowa ndege inake kuchokera kwanu ya yochokera ya ku malawi that means airspace imene imapanga control m'mwambamo aviation amadziwa kunena kuti ndege ina iliyonse olo itakhala kuti ndi ya ku america kaya ndi ya military no matter what the aviation knows so pano ndege tikukamba za iyi kuti inanyamuka according to the report inayenda inasowa now the thing is there are so many questions than answers nchifukwa cha zimenezozo ndi chifukwa chake anthu ambiri pali ma speculation ambirimbiri kuti zinatheka bwanji aviation amene amaona za airspace ya mdziko la malawi ndege ija nkusowa iwowo osayitani osayiona mu airs within malawi it means adani atha kulowa mdziko la malawi ndikuyenda mu airspace as malawians without knowing which we are very vulnerable to be attacked ndi adani osamayiko that is point number one number two situation yachitika ah, anatiyankhuladi uh, kunena kuti ndege inakafika ku mzuzu inabwererako a president anatiyankhula ma attorney uh, ndani uh, eh, mdf general anatiyankhula um, spokesperson akunkuyu anatiyankhula ndikutiuza kuti ndege inakafika ku mzuzu kubwezedwa yasokonekera mu chikangawa bad weather now report likubwera kunena kuti ndege sinakafike ku mzuzu the question is amene ananena kuti ndege inakafika ku mzuzu anakayiona nkubwezedwayo ndi ndani now that's the question number two nthawi imene amamenya press conference uh, uh, minister of um, uh, information ndi a General akukamba pa podium paja atolankhani anafunsa kuti kodi zonse zofunikira mu ndegemu zonena kuti tingathe kupanga find out kuti ngozi yachititsa ndi ichi kapena chapangika ndi ichi zilipo anavomera kuti zilipo ndipo zili safe china chilichonse chokhudza ndi ngozi muchidziwa akabwera ofufuza akadaulo ripoti likubwera likudzanena kuti ndege inalibe black box inalibe transponder inalibe so many things tinakamba kale pompano anthu ambiri video munayiona ya report now report latuluka a president sanatiyankhule so ndigwirizane nanu kubwerera pambuyo pang'ono kudzanena kuti nthawi zina zake amanena kuti wamkulu akakhala pamalo kumakakamirapo kuti safuna kudzuka amakhala kuti pamalopo patani waipitsirapo akadzuka amaopa kuti pamene paipa paja patani padziwika in this sense sikuti tikulakwitsa kuganiza kunena kuti someone somewhere in the administration pena pake sipanayende bwino nchifukwa chake pakuwapangitsa anthu kuyankhula zambiri ndipo they are entitled ku ma speculations amene alipo chifukwa cha handling mmene ilili kesi yakeyi for example we are talking of kuti ndi dziko tili mu dziko takhala ndi mm. ma examples osiyanasiyana kuti in a company company let's say mukupanga run company yoti ndi ma truck mm. ma truck ma truck amo truck yagwa olo yagwetsedwa yachita ngozi kumabwera mm. anthu ofufuza adzafufuza kuti kodi chachititsa ngozi nchani akachipeza amayamba akayaona kodi inali negligence ya driver negligence driving mm. amapanga overspeed kapena vuto inali trakiyo kuti amene amayikonza inalibe zipangizo zoyenerera nanga ndi ndani amene amakonza zimenezo kodi inali ndi overload amapakira amene ali responsible for that ndi ndani ndi anthu akapeza department imene ili fote ija ndi imene imakhala responsible and answerable ku nkhani zija so right now tikayang'ana mmene zimachitikira ku malawi silence kwambiri ku malawi chimene chimavuta in general kumalawi kumavuta zoti kuti chinthu chikachitika timati zitha zokha zizisova zokha zimangofera mmazira Mm. nobody takes the blame nobody takes the full responsibility or Mm. pakakhala fault sakukhala panopa even mpaka mamawa we can give examples that's the main problem ya ku malawi chifukwa chonena kuti padakali panopa ripoti linatuluka

anatolatola za ife zija ndikuwauzaso anthu ndipo poti iwowo ali ndi big following zinali zoti zophweka kwa iwowo Eh, kuti aliyense amve kwa iwowo kuyerekeza ndi ife ehe so so um iwo aja sana sananene information imene ija ndikumbukiranso a bungwe la chani is it C- CDEDI amati ya CDEDI i can't remember that pali akuluakulu ena anapanganso press conference iwo amafunsa kunena kuti ngati call ineyo chimene ndaonapo kwambiri nchonena kuti in this administration of chakwera vuto lalikulu ndilonena kuti ndikulekelera kapena kuti akumanyozeka kwambiri chifukwa cholekelera nthawi zina kuyang'anira kwambiri zinthu zikamalakwika sakukhala bold enough kapena kukhala kuti aggressive because sometimes zinthu kuti ziyende you need to be not lenient you need to be tough and scrutini- mabo akudikira mulungu akudikira mulungu akapemphera awauze chochita vuto lawo ndi limenelo ndiye ifeyo zimenezo ayi Ehe. ndiyeno ndifo yake tikunena kuti zinthu ngati zimenezizi kuyang'anira chifukwa if i was if i was the president obviously ineyo ndikanakhala ndi ma questions kunena kuti anandi- anandiuza ineyo lipoti lonena kuti ndege inakafika ku mzuzu ndi ndani and ndege zonena kuti yagwera ku chikangawa ah, ku ku thick forest komanso zimene eh, zonena kuti ndegeyi panopa kumene yagwerako ndikuti sitingakafikireko ndi chanchana all those things amene amapanga compile zinthu ngati zimenezizi ndi ndani Tha- those are the questions that the president should have asked himself ndi kukhala bold enough tighten up the screws ndi kupanga um, make sure kuti each and every department ikhale responsible mukabwera kumbali ya weather a weather amayang'ana kaye kunena kuti ndege zimene zikuuluka m'Malawi munomo ndi weather yathu sizigwira even ku america atha kuwauza zoti ndege yanu imayenera uh, let's say ku Malawi kumatera ndege zingati ethiopian airlines kumatera air malawi kumatera kenyan airways ndiye panopa kukuteranso ina ya ku south africa uh, airlink N- Mm. those are ndege zimene ndikuzidziwa ineyo apart from ma private um, uh, jets or whatever amene amatera mmalawi but ndege zimene zisananyamuke amakhala kuti a weather aku malawi kuja awauza kale kuti ndi nyengo mmene ilili ku malawi kuno mutha kutera musatere nthawi iyi mukatere nthawi yakuti ndiye ngati ku malawi kuja a weather analola kuti ndege inyamuke ku mzuzu ikatenge vice president ku lilongwe ibwererenso iwowo amadziwa kuti ndi mmene ilili weatheryi ndi zotheka ndegeyi ikatani ikatera ikafika ndipo ikatera bwino bwino chikhala kuti iwo anadziwa zonena kuti ndi mmene ilili weather iyi there is no way Dornier 228 ingapange land kapena ingauluke kuchoka ku Lilongwe kubwera kunoko definitely akanauziratu kuti ndege iyi kuno singatani singatere ndi mmene ilili so chinthu choyamba they approved the weather kuti ili bwino even though kuti kumatha kuchita chifunga chifukwa olo mukwere ndege amakuwuzani kuti tikumana ndi ma turbulences ambirimbiri koma ndege yokhayi ikutanibe ikupita sometimes zinthu zimene zimakhala ikukhala overwhelmed ndege ndikugwa zimatheka ndithu even a weather atanena kuti a bwerani nthawi zina zimatha kusintha nyengo so the bottom line is ku malawi tili ndi vuto loyang'anira zinthu timati basi zatha zikachitika muja tikakambakamba zimangofera mmazira. Sitimakhala ndi responsibility yonena kuti tifukule mpaka wina akhale responsible for future reference. Mwachitsanzo ndikupatsani, boma la Malawi linakagula fetereza ku, ku, ku, ku butchery ku UK. Pakali panopa ndani amene anamangidwako kapena ali kuseva ndende for that mischief kapena misconduct imene inachitika pamene paja ndi zochititsa manyazi kuti tiziwauza maiko anzathu kuti just imagine the whole government machinery inanyamuka nkukagula fetereza ku butchery even though the money was returned ndi we were scammed actually ndi ma crooks we were scammed amene anapanga approve kuti azitipanga scam chonchija very easy ndi ndani mpaka pano ndi ndani mpaka pano munthu amene uja sanamangidwe palibe chimene chinachitika kunabwera masikama zena a bridgin marian bridgin anabwera ndi bridgin yawo ya 6 billion kaya whatever stories kunali kusayinirana a minister izi ndi izi President What- anachitonena kuti Christmas yabwera mofulumira than before. exactly Ana ma scammers ma scammers amene ajawa ndani amene ali- for if if i go to the president ndikumpanga convince ndikafika poyankhula ngati zimenezi that person should be responsible for the his or her own actions imene anapanga pamene paja so the only problem imene ndikuona achakwera administration yawo ikunyozeka kwambiri kapena kuti akuona kuti a achakwera is not serious chifukwa chachani the circles imene anthu akugwira nawo ntchito akuyitayirira kwambiri ayisiya its too loose its too free kuti akuyenda mwanena kale mwina mongotsindika eh, army commander ndi ma statement ake anasiyana ndi ujeni if if for example kunali kunja by now wina akanakhala atapanga resign ataisiya ntchito atapanga apologize yekha atangobwera kuti ah, these things happened under my watch am resigning kusonyeza kuti ntchito sindinagwire bwino ine Mhm. ntchito ndikuitani ndikuisiya Yeah. kaya ndi wo- woona woona za ndege kuti ndege ija sinali bwino fa- eh, ripoti linanena kuti ndege imasowekera zambiri inali yoti simayenera kuti iziuluka chifukwa Iwo- sina substandard actually yes. recommendation imene ananena fine Mm. ndiye kumalawi kuchako anthu amene amakhala ku department ya technical yoona za ndege fa ndege ija ikatera kumakhala ma engineers amene amadzayiona ichi chikugwira ntchito ichi chiku- sichikugwira mafuta apa akuyenda bwino chanichani nkuchunachuna ndikuwapatsa mapilot handover kuti a chinthu chichiuluka chili bwinobwino those people they should be responsible pa imfa ya anthu 9 aja those people by now apatenso resign they should have gone already kuti these things happen in our watch chifukwa ngozi ndiyonena kuti if we don't act now the problem is in near future it will give us problems again chifukwa timapanga cross reference zinthu zikamachitika mwachitsanzo mukapita ku court mukapita ku court kukakhala milandu amadzakuuzani kunena kuti in 1970 chakuti jaji wakuti anagamula mlandu wotere poyuza izizi now Mm. wina adzapanganso the same mistake simudzam'manga kapena kukam- kukhala responsible iwo akakuuzani kuti ena mmbuyomu omwe adapangapo palibe chimene chinachitika why me yes cross reference yabwino ndiye pofuna kukonza umakonzatu pano ndivomekeze ndi chemwali achokachi amanena kuti apido let the president make a press conference ineyo its my plea to the president abwere ndithu a press conference aliuze dziko la malawi ngati mmene anafotokozera muja komanso surely surely someone somewhere should be fired honestly speaking Mm. because some there's negligence ya anthu kulekelera kuti basi kumalawi kuno zimangochitika mwa ambuye chifukwa kumalawi vuto lali Isitali.

ayimanso ayimanso even anthu ena ake a- a- a utm a dpp mumva kuti ayimanso ayimanso chifukwa chakuti iye wati komano this silence is like giving people kunena kuti ah he is thanking them kuti anagwira ndipo ntchito chandakuza ndipo chandakuzani kale kunena kuti akuwathokoza kunena kuti anthu anagwira ntchito yotamandika khalani mmuzintchito thank you very much as if kuti he wanted it to happen ndipo paja ndanena kale kunena kuti nduna zonse zimayamika zimanena kuti chakomera president chakomera a president chakomera a president chifukwa chonena kuti iwowo mwaokha satha kuganiza mutu alibe maganizo oti aganize amafuna kuti president awuze kuti mawa upite ku chimbudzi ukanyere ukabwerako ndiku- ndi- ndikuuza Izi- izi- izi- mavuto awo ndi limenelolo nde chifukwa chake president panopa agendedwa mpaka tsiku la- la zisankho komano like minister of defense minister of defense ntchito amayenera kumayendera kaye ku police kuja akaona kuti zinthu zawo zikuyenda bwanji zi- zikuyenda bwanji mwaona Aku- akuyenera kumadziwa kunena kuti mdziko munomo tili ndi ndege zakuti zakuti za ndege za ujeni za nkhondo zimene zikugwira ntchito ndi zakuti ndege zakuti zikusowa chani zikusowa zipangizo zina zake sizingayende izi zimapangira chifukwa kuti minister wa defense of- wa ku zambia ndi minister of defense kaya ndi wa ku mozambique amamuimbira minister of defense wa ku malawi kunena kuti timafuna mutithandizeko zakuti zakuti ndiye uja amayankha kunena kuti asakayimbenso foninso kuti "Ah, ndimfunse a major general chanichanichani iye uja amayankha kuti dikirani pang'ono apita mu failo mwake okay tili ndi ndege zitatu ndege ziwiri zimene zikugwira ntchito bwinobwino tikhoza kukubwerekani ndege imodzi tikhalenso ndi imodzi kuti china chake chitati chachitika tikhale safe ah, ndege imodzi ili kuti ili kunja so iyeyo akudziwapo kanthu amadziwa kuti zimene ndege imene ikunyamuka minister of defense ndege imene ikunyamuka ilibe zipangizo koma analola akuyenera kupanga resign ndikukuuzanitu akuyenera kupanga resign chifukwa kuti amadziwa kuti zimene zimachitika zinthu zi- zinachitika mokhala ngati movuta kwambiri chifukwa kuti simunakwere akuluakulu ena a mcp pamene pompo ndi pamene ikukhala ngati kuti foul play mwaona Mm. kaya kuti mene Mm. muja munali achimwendo munali ankaka muna- zachitika zimene zija anthu ambiri anakakhala easily kuvomereza kuti "Ah, I think guys iyi ndi ngozi yeniyeni ili chanchanchan ndipo ndikukhulupirira kuti mwina a president by now anakatha anakathamangitsa anthu ntchito komano chipano chi- chipano fotsa Koma- ndugu koma- zanga Mu- musaiwale musaiwale kuti achina chimwendo anali kale kumaliro komweko anali akafika kale Ya, musaiwale eh, pamene. ati kuna chiti eh, komatu kuli tu complication ya zinthu mudziwa kuti kumaliro kuja ali kumaliro akuti mpando umene pamene ukhala achilima anampatsa munthu akuti achimwendo ananena kuti sakubwera amenewo takh- inu takhalani apo inu takhalani apo

nde ndege ija inagwa inali ngozi right in general Inenso ndimakhulupirira koma zimenezo. Inenso yeah, ndimakhulupirira koma zimenezo. 100%. events events leading to that they are questionable the events before the events during and the events after the accident all of them they are questionable which makes the speculation to be partially kuti anthu azikhulupiriradi kunena kuti ah mwinatu ndi zoona ndege anachita utani ngozi njochita kukonza chifukwa pali ma questions ambirimbiri ngati mwa- mwachitsanzo mmene mwanenera mukunena kuti mu ndege muja munalibemo anthu a mcp ngati akuluakulu olo a- akuchipani akuluakulu ndi ndi zo- ndi zoti zodziwikadi ikanakhala kuti for example mwina munali a minister achimwendo ndani ndani mmene mujamo anali Eh. momuja ikanakhala kuti it's a different story coz anthu akanayang'ana on a course. different angle There is no way Koma- angaphe achimwendo. There is no way angaphe ankaka. There is no way. Mwaona? Now, anthu aja chifukwa choti ndi ngozi inachitika koma ma speculations amene akuchita ndi handling ya situation ndimene kumapangitsa kuti Amene. tiyankhula kwambiri so panopa tikunena kuti chimene tikunena pano ndichonena kuti sikuti ngozi ija ibwereranso kapena kuti li- report second report limene likubwerali lisintha first report kapena lisintha anything else it will be just having kuti mwina pa zinthu zimene sanaonjezere pa zimene tinamva kale zija mwina nzimene atani abweretse especially on technical aspects ya ndege ija but mmene ndege inayendera mmene anthu anamwalirira mmene zinengo zinakhalira zinthu zija zikhala chonchija sikuti zisintha yayi olo ripoti lachiwiri libwera nkudzanena kuti yayi ndege inakafika ku chi- ku- ku mzuzu ndeye inakamenya u-turn kubwe no it will stay as it is so yes olo titadikira second report it will just have technical aspects zimene ndege ija inalili normal. Mwina kuti mwina mwina upanga review ma messages a mafoni mafoni folo ana Mhm. anapezeka aja mwina zimene zija kuti ah, anatumiza voice m- m- mail kwakuti kwakuti anatumiza message kwakuti kwakuti amanena zakuti zakuti mufoni foni ya ujeni ya Win Nyondo ija idzapezeka pa ripoti limeneyo kuti message ine napita kwa Nyondo amati too much turbulence in the air of course of course zimenezozo zitha kuchitika koma uh, the bottom line ya program ndiyonena kuti um, ku Malawi I think it's high time yonena kuti tent siyeni kuyang'anira zinthu it's high time tsopano yonena kuti tent yambeni kusakasaka

appealing to Dr Chakwera kunena kuti it's high time kuti ngati mwana wa mnyumba mwako iwe ndi kholo mwana wako wapanga zopulupudza akakamtibula kuja iwe nkumapita nkukamenya ana ena aja kapena ukakangana nkumambakira mwana wako mwana wako amakula mwa uchitsiru koma choyambirira ukapeza kuti mwana wako ndi amene wapanga zopusa umampumphuntha mwana wakoyo kumpumphuntha pamaso pa aja kuti adziwe kuti mkuluyu amadana nzopusa Mhm. chifukwa mwana wolerera pa chilezi Eh, mwana now you're omulerera ku- coming anthu ena mwina eh, sakumva logic imene mukutanthauza apapa eh, akutanthauza kuti a president akuyenera kuwachotsa ntchito anthuwa ndiye kupumphuntha mwana uja mwana wako uja akuchita zopusa ndiye kupumphunthako kuwachotsa ntchito ah, anthuwa kapena forced retirement kapena chanchani zimenezo anthu aphunzirana mm, ntchitoyi ndisamayiseweretse awa anali kwa anzanga anachoka chifukwa kungoti army commander amuchotse ndekuti pabwera wina nde winayo adzanena "Mm, pano ndikufunika ndisamale ndege ndiziziyang'anira bwino zinthu ziziyenda bwino otherwise ndidzachoka cha uyo uyo pano ngati nzanga uja mwaona koma in this case munthu uja akukhala nkumwa tiyi wa mkaka kumadya folo pa 5 pa tsiku chilichonse it's normal as if nothing else hap- guys ndikulakwa even pa nkhani imene tukamba panoye Mm. even akufamily anafunitsitsa a family ndikunena kuti tikufuna munthu amene anasainira kunena kuti kapena anapanga cross check kunena kuti ndegeyi is fit to fly tikufuna munthu ameneyoyo ndikuzani apa the munthu uja akhoza kukalowa ku ndende for negligence apa mulungu mboni Yeah. Alowa- osati zoziyaso alowa anthu ambiri ku ndende mm, mwaona akhoza Mm. kukalowa ku ndende kuti munthu uja ana- akufamily atafuna olo achipani atanena ndikupezeka kuti kupeza kuti o, ndi wakuti wakuti amene anawasainira ndi wakuti wakuti olo mwakuti mwakuti amwene anthu ena akakhoza kukalowa kundende kuti mwina aku family uh, let's give them time olo mwina sakufuna kuti azikumbukira olo pali zina zimene zikuatsamwitsa olo alibe idea kuti akhoza kupanga zimenezo komano ali ndi ufulu kunena kuti tikufuna tidziwe munthu amene anasainira kuti ndege itani iwuluke ndi ndani anakakhala kuti pilot anali moyo anakampezanso kuti pilot kuti iweyo umadziwa kuti ndege ilibe chakuti ilibe chakuti ilibe chakuti bwanji unauluka nayenso anakakhala kuti ali moyo anakakafikanso ku ndendenso for chani uh, negligence Konegri. Izi zimachitika even pa, pa, pa msewu magalimoto eneniwa Mm. wina ucha kuchoka wina kuchoka ngozi kuchitika ah yangayi inalibe chakuti chakuti amakupezeka kuti amakuuza kuti iweyo wapha anthu osachimwa pa chifukwa cha chakuti chakuti umadziwa kuti galimoto yako ilibe chakuti iweyo wayenderabe galimoto ichi ukalowa ku ndende ndithu chifukwa chopha anthuwa through negligence so exactly we, we have all this anthufe si maloya komano tikuzidziwa zinthu zimene whereas Why is it so hard for the president to make a decision? Why is so hard for the government to make a decision? Why is so hard for maybe three lawyers in Malawi or Jancha to make a decision n'kunena kuti tikufuna anthu akuti akuti atifotokozere zakuti zakuti maloyers kumalawi kujaku atakhala pamodzi ndikunena kuti imfa ya Chilima ndi anzawo 8 imfa imene ija siyinala sitikudziwa bwinobwino kuti kodi chinachitika ndi chani tikufuna chilungamo kwa- kuchokera kwa army commander owona za nyengo o minister of information chakuti cha anthu amene awa n'kuwayika pamodzi ndikunena kuti tikufuna mafunso ndipo mukapanda kutiyankha bwinobwino ntchito yanu ikuthera pamenepa chikuvuta ndi chani nanga inquiry Malonda apanga abale awo nanga- nanga inquiry apanga nanga sanapanga ndizime inu chifukwa choti sabale awo kapena tizineneno iyayi ndi zimene ndanena kale zija kunena kuti business as usual ndi mmene imakhalira ku malawi chifukwa choti chinthu chikachitika timati zagwa zatha tiyeni zipitani ku malawi tili ndi zitsanzo zambirimbiri kuli anthu kumene kuja anaba chimanga ndikukaotcha warehouse Mm. just like that n'kusowetsa umboni Ali nkhani imene basi imango requirement ijanso amanena kuti "Ah, mungondikhululukira ndimalizitse kugulitsa chimangachi mkulu amene uja ali

anti corruption bureau uh, ombudsman inabweretsa lipoti kunena kuti kusankhidwa kwa kachaje sikoyenera iyayi, sanatsate lamulo iwowa is not qualified for this job anthu anayankhula ma newspaper anayankhula kenaka ndiye akachajebe ndi mwana abe kuemala ye mpaka na pano Ai, kodi guys sizoseketsa nchifukwa chake dziko lathu lino silingatukuke amwene A- ape- aujena apingu akumanena kuti a- apita amanena kuti dziko lathu tikufuna lidzakhale ngati singapore ku singapore mati kungotenga china chake kutaya panja kundende kukodza penapakenso kundende Mm, amene mm. dziko lapezeka kuti lili ndi discipline chilichonse chanchacha koma kumene kujaku amwene tati tingoti tikhale serious kunena kuti tapeza munthu akukodza pa mtengo ndikumunenera chanchani kukam'manga nkhani ije i- isefukira eh, masiku ano kuti akumamanga ukapeza amanga anthu amanga anthu kaya munthu uja akakhala kundende kuja kaya two weeks kaya three weeks kaya chacha at least waphunzira china chake kuti ah ndisapangenso zopusa ulendo uno ndikalowe nchani ndikalowe ntoilet koma amwene kumatha kuona ku- kuyenda mu- mu- mu- mu- mu- pafupi mbali mwa mtsinje mtaunimo mwina mu Limbe chacha kumuona munthu wavula ndithu akudzithandiza akubiba ndithu komano anthu osachita kanthu mvula ikabwera ikokolola zimene zija madzi omwewo kumunsi kwa mtsinje akatsukira chinangwa chinangwa chomwecho ife osatsuka m'manja tikutenga chinangwa chomwe tikukuta Ndiye kuti kolera matenda kolera mbwee amwene kolera mbwee kumanena kuti tithetse kolera tithetse kolera so bottom line imene ta- tanena kale ndiyonena kuti uh, ku malawi zimachuluka kuti zifera mmazira zifera mmazira so mm. it's high time yonena kuti guys tikayankhula zinthu zi action on the ground tinali ndi nkhani mwachitsanzo ya ku nokma kunali eh, eh, parliamentary chani committee ija Yeah. ikafufuza kuti amayi wa, mayi wa nokma uyu timawati ndani uyu miss ndani uyu Eh, Ndi Buluma. timakamba buluma buluma Buluma. Yeah. anabwera anabwera kuzatiuza kunena kuti iyayi ndimauzidwa izi ndimapangidwa izi ndi a chief of staff chanchani izi ndi izi nkhani inathera ku inafera Mmalere. mmazira Mm. mmalere koma nkhani imeneyi kuti kuti tiyitenge on a serious note ndi nkhani yovuta kwambiri kuti on a national level its very embarrassing kuti someone somewhere can just sit ndikumangopanga ma guidelines ngati akupanga nyu- za nyumba mwake pamene akupanga zinthu za dziko zinthu ngati zimene zija that's why dziko la malawi tili anthu osaukitsitsa pa dziko lapansi pano chifukwa cha zinthu zoti timatayirira ndi kuyang'anira so the z generation imene ilipo pano payi with the technology Ah. imene amamvetsa azizathu akuluakulu mukati if the, if, if the thinking capacity iliyonena kuti zinthu zizichitika mmene zinkachitikira nthawi yakamuzu kuti abasi zimangotha chifukwa cha mantha zinthu zi- si masiku Mm. panopa panopa padakali pano kumalawi kuja kaya president atimva kaya satimva kaya kwa anthu amene amapita tikuwapempha president kunena kuti be bold take an action ngozi ija isathere mmazira ayi just like that no someone somewhere has to Ati- pay dear ati- even Kunkuyu anamfunsa mtolankhani wina ake anamfunsa Kunkuyu kuti kuti maliro a vice president mwachita spend ndalama zingati up to now report mm, ah, budget ndalama imene anapanga sanabweretse mpaka panopa mpakana pano. And it, it, it was he, it was hard for Oh. me to hear from him. Kunena kuti he was like a brother to me. amwene brother wanu wamwalira pa ngozi yosadziwika bwinobwino anthu amene apangitsa kuti ngozi ichitike mungangowayang'ana zona Hmm? mungangowayang'ana ayi ngozi imeneyi yandipweteka kwambiri ah, he was like a brother to me ife tinagwira ntchito tinasankhidwa chanichani ngozi yachitika basi mungoyang'ana kunena kuti ah, it's normal ngozi inachitika chanichani no that's not right Mm. that's not right guys nkhani iyi tidzakhala tiku- ti- tikamba tidzakamba tidzakamba mpaka na action idzatani idzachitika Idzachitike. Mm. eh? kaya tizikamba motsikizira kuti adzimva kupweteka tizikambabe komano action idza- tizisuntha pang'ono pang'ono tizi fa- munthu o- ukafuna kuti munthu a- a- akuyankhe umafunika kuponda pa, pa, pa, pa, pa, pa mwendo pa pang'ono ukaponda Mm. sakuyang'ana umapitirizabe kuponda Ukaponda sakuyang'ana umapitirizabe kuponda ukaponda sakuyang'ana nde upondetsetsa ngati sakuyang'ana umadzadabwa kuti "Ah, kapena sapato yake ili ndi chitsulo kutsogoloku kapena bwanji sakumva bwanji mwaona nde tikhalabe tikuponda kuponda kuponda kuponda mpakana atiyang'ane kutiyang'ana kwake ndi decision ichitike ayankhe kunena kuti yayi guys ndinakhalakhala ndinaona kuti yayi mwina akuti akuti akuti ayimitsidwe ntchito Mm. andi iyeyo ngati munthu ngati president akuyenera kuwayitana anthu amenewo kuwayitana ndi kukhala nawo pansi akuluakulu chifukwa mmene amapangiratu ndi anthu akuluakulu amayitana mukadzamva Mm. kuti manija wa mpira wapanga resign sikuti amapangira resign ku nyumba kwake ayi amamuyitana kubwera ku office ndikumuwuza kunena kuti aise tikufuna tikuchotse ntchito komano ikhala ngati kuti zavuta Mm. iweyo tikufuna upange chani upange resign Exactly. Yeah. ndalama tikupatsa ndalama Mm. zako komano ife tikufuna kuti tisinthe management ndi Mm. mmene apresident aja anakachita kwayitana anthu aja guys tisakunamizeni ndi nkhani zimene zinachitika zija inu munanamiza anthu kuti galimoto inagwera ku- ku zimitengo inagwera poyera inu munapanga authorize ndege kuti inyamuke yopanda zipangizo zina zake inu ndi weather munapanga cheki iwe minister of defense ntchito yako sunakwanitse iwe chakuti minister of information unandipangitsa ine kuti ndiyankhule zolakwika e mwakuti mwakuti ndaganiza zonena kuti mupange resign kapena ah, chifukwa ngati ah, a valentino phiri aja sangakhale army komanda pa zaka 11 iwo aja akhala kuti aseva mwina mwina 20 years mwina Mm. mwina mwina more than Mm. that so Mm. anthu ngati amene ajawo akhoza kunena kuti akhale apange ah, timati chani ah, forced retirement forced retirement forced retirement chifukwa kuti apanga retire komano alandirabe ndalama zawo zimene apanga serve kuyerekeza ndi kupanga resign ukapanga resign amakupatsa tindalama tochepa ta miyezi within komano ukapanga retire kunena kuti guys ndaganiza zopanga retire mwakuti mwakuti akupatsabe ndalama zako zimene waseva zaka zonsezi ndithu kuti ngati uh, army commander mwakuti mwakuti maona so a president akuyenera kuwaitana anthuwa anthu amene akuona kuti akukhudzidwa kwambiri ndikuwauza kunena kuti guys pangani zakuti zakuti ngati simupanga ndipanga chakuti chakuti Mm. maona chifukwa kumalawi kuja kuli habit yonena kuti no one wants to resign no no one kulibe ndi ndi mmene zikufunikira panopa nzonena kuti tigwiritsa ntchito tekinoloji tiyamba amene akupanga vaya kukhala mps kaya khansala aliyense sitinamfunse ndife kuti abwere pa public pa ntchito ya public ayi pa ku public ku sungakhale kuti iwe uzikhala wachisisi ayi ndiye tizikhala tikuwaonetsa anthu ma salary awo ndi lifestyle yawo imene akukhala eh, manyumba amene akumanga zonsezi tiyamba kuzitulutsa chifukwa tikugwiritsa ntchito ai ai ni chinthu chimodzi chimene chabwera kudzachotsa mabodza pa dziko lapansi so anthu awa mabodza awo onse anthu pompano pompano ayamba kuwaona

mm. amanena kunena kuti eh, amaopse- amaopseza jb kunena kuti eh, ah, boma likhoza kulanda passport eh, Mm. tinene apa mwa- mwa- molongosola mwa- mwa- mwachidule kunena kuti Mm. palibe palibe munthu amene akhoza kukhala stateless chifukwa choti boma achotsa pa- amlanda passport yake Mm. munthu amene Mm. amalandidwa passport tinganene kuti kuti iye anakaganiza pakati pa jb ndi amwenye amene anadzadza ku malawi aja amene akuzunza azibale athu amene akulandidwa passport ndi ndani amwenye dansa lake ndimene and you, unless utakhala ndi dual citizen dual citizen chifukwa choti akukukankhira unapanga kwina disown Ine- ukapanga dual citi- ndiye kuti unapanga disown dziko lako ukakhala pa pa pa Yeah, then ukakhala mangonena kunena kuti utakhala kuti uli ndi dual citizen akhoza kukuuza kunena "Ah, koma musadzabwerenso muzikhala komweko chifukwa inuyo ndi kumene uli komano without dual citizen ndiyeno uh, I'm with you kunena kuti sangaku timangofuna tikonze kuti i- i- i- chi- si chida choti iyeyo aziyopezera anthu kunena kuti munthu asamalankhule chifukwa choti ngati uli kunja uli ku america kapena uli ku europe eh, boma likhoza kulanda passport boma libe mphamvu lilibe ndi mphamvu ndi imodzi yo- akatira president amati president kamba i don't know kuti amayankhula zimene zikuti amaganiza kwa anthu akunja I, I, I, don't, I don't, you know, to be clear eh, you, you are indigenous from the country where you're born eh. mm. anakapanga research wina wake miguna miguna wa ku kenya anayesera ana ku, kumulanda passport atafika pa airport koma anamubwezera passport ija komanso anasumiranso chani anasumira boma ndalama zambiri mm. ndiye timangofuna tikonze mbali imeneyo koma Ayi. apapa nanga si topic ya lero inali ya ndege iyi ndiye tibweranso Eh. matopic ena kuti titani tadziwitse achakwera kuti sitikugona ndipo t- tsiku limene saulos atamwalira mpaka lero ambiri sitikugona mpaka lero ndiye ayenda azindikire zimenezo ndiye poti tinakhala chete asaganize kuti zimenezo zi- zi- zifera mmazira ayi ndipo iyi kukubweraku palinso zambiri zambiri zimene anatisiyira kuti tizitulutsa Tizi- tizingo- zizingotuluka zokha zizingotuluka zokha A- amene anamsiyira sakudziwika koma zilikutani zizingotuluka ndiye zimenezozo akonzekereso kuti zikubwera Chen, get the cup from there. inetu apa ndikusazikeni chifukwa mawa mamawa sisikoloko ndikhala ndili pa ntchito ine. Ah, mupita kuntchito iyayi chabwino ah, mwina titero ndithu ndikuyesera kumutumizira linki akuti sangapeze linki ujeni ah, makamaka um, uyu um, christopher so guys ah, kungomalizitsa ah, ndiku- tiku- tikutero ndithu kunena kuti ah, yeah, I'll do it later. kungomalizitsa guys ah, tikunena kuti ah, guys kungomalizitsa pepani munthu uyu ndi obereka nde ndi ananso chanchani ndi amadzati tati sakapezaso dad enanso apart from ine so i just need to do it okay kungomalizitsa guys tikunena kuti anthu amene ana akukhudzidwa ndi ngozi yakuchikangawa imene inapanga claim miyoyo ya anthu 9 kuphatikizapo army commander uh, minister of defense minister of information chifukwa chowanamiza president aona za nyengo ndi even including engineer or ministers of homeland security whatever you call it anthu amenewa apange resign force retirement kapena apangidwe suspend mu zintchito zawo tikupempha a president achite zimenezi kuti iwowa alandire ulemu anthu amenewa kuwasunga mu zintchito zawo anthu amene akuoneka kuti akukhudzidwa ndi negligence imene inachitika pamenepa kukukhala ngati a president akuwasangalalira kuti job well done munagwira ntchito yapamwamba ntchito zanu zimenezi ndikukwezeransoni malipiro Mm. eh? koma kuwachotsa zionetseratu kunena kuti inalidi ndi ngozi yeniyeni ndipo apresidenti munthuyo amene anamwalira amene apanga claim kuti was like his brother ndiye kuti akumulira bwino Eh? Zo- zoona mwina ikholo kuzika ndi ngozi yeniyeni ndithu kuti 100 percent ngozi komano mmene ananenera blessings patiwe banda kuti the way zinthu zinapangidwa handle zikukhala ngati kuti zikupereka mafunso kuti ah, mwinaditu nanga anthuwa bwanji sakuwachotsa ntchito anthu Mm. bwanji sakupanga resign anthuwa bwanji sakuwakhazika pansi sikuayamikira uku kuti anagwira ntchito yopambana nanga ndi chani koma kungowachotsa anthu adziona kuti a president akumva kuwawa ndi imfa imeneyi alandira Eh, ndipo ulemu ndipo alandira ulemu ndiponso sagendedwa ndipo Mhm. mwina kampeni iyenda bwino chifukwa kampeni apapatu ivuta adziwe zimenezo kampeni ivuta chifukwa aliyense mmalawi panopa amene anaona ndi maso ake sakufuna kuti apresidenti apresidenti atule pansi udindo ayi apresidenti asatule pansi udindo apresidenti akhalebe pa udindo wawopo komano he should act chifukwa basi iwowo anamva zotaita A- apapa iwo kuti wina wake sananamize sanakanamiza dziko mwaona apapa iwowo akukhala ngati alibe mano akulephera Mwaona? kuluma Eh, Ehe. aku- akufuna munthu president woluma oti akaluma muja Mm. amanenera late bingu wa mutharika ndikakugwira ndikataya makiyi Mm. palibe amene akakutsekulire mselo yawo ndiye president amene tikufuna osati president oti anthu akungoti zakomera achakwera zakomera achakwera zakomera achakwera ine ni- ine ukamatchula dzina langa Let me ndikuchotsa tell you, dzina ndikuchotsa dzina kwanga Kukanga, I don't know why you cannot get it. So I can't do anything else apart from that. Ndatumiza linki kawiri konse katatu konse siku you can't get it. I don't know why. achimwene Amena imafika bwino bwino ndithu link. Komano iwe you can't get it. So there's nothing I can Tiyankhula- do about it. Then tiyankhula nthawi mawa yapita tiyankhula ndithu. mawa ya chakumawa ine ndikagwira ntchito ayi zikomo kwambiri achimwene ndathokoza kwambiri ndathokoza munafika ndiponso onse aja anafika aja ulendo uwu tawuya tenga nthawi osamasowa chonchi ayi ulendo tawuya ulendo tawuyamba aliyense azindikira kuti ulendo tawuyamba basi zikomo kwambiri ziko awa awa ndithu ndi bwana john phiri ah, amangoyika kuti ah, iwowa ndithu jp iwowa ndi john phiri ah, mukuti amati mukuti ati iwowa lero lo anafatsirako Lero, eh, sitimafuna kuti tiwatukwane koma tiwapatseko tiwaunikire kumene tikupita tiwaunikire chifukwa ndi anthu osokera tiwaunikire adakali ku dziko lakale ife ndi Mm. south tinawoloka tili ku dziko la nyuwani ndiye koseku zonse zimene akuchita iwowo tikuziona ndipo apapa atsimikize kuti zonse zizituluka pa nthawi imene kufika mm. ayi zikomo kwambiri achimwene ziko takunyadirani kwambiri ziko okay ziko inu mukudzabwera kudzatsazikana ndi anthu ena basi sinanga zima- zimapanga kaye amati zimanena kaye za bakili akuti bakili muluzi tv admin Eh, ndi zinali ukapanga admin za bakili Eh, chabwino eh, mwatsazika apa ndiye mwina muli chomalizira chenicheni uh, in the nutshell iyayi chomalizira nkhani ndiyoti zonse mwakwangula mwakamba nkhani yayikulu ndiyonena kuti china chilichonse chikachitika kapena kuti amati in politics

zinthu ngati izizi in the near future zisadzachitikenso chifukwa ena they are going to take advantage out of it and they will repeat it again and again and again chifukwa zakhala zikuchitika mbuyomu inu mukumbukira bwinobwino kuti takhala tikukamba pompano anthu ambiri anaphedwa nkhani zake za politics imfa zake seriously zosadziwika bwino so nkhani ndiyonena kuti zinthu ngati izizi kuti zisamachitike tisamati iyayi mwina ndi ngozi iyayi mwina anawapha iyayi mwina anatere to Mm. avoid those things to avoid speculations we are speaking of vice president here sitikukamba za munthu wamba iyayi wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko

nkhani yake ndithu ndi imeneyo mwakwangula tithokoze kuti lero munabwera munachita choncho komanso tithokoze anthu munabwera kudzaonera pano guys let me, let me just justify this ine si wa bakili muluzi tv i don't know where it's coming from apo anthu ambiri anthu ambiri akuti wa bakili muluzi tv amumanga ine sanandimange ndili ku nyumba ndithu bwinobwino palibenso amene angandimange chifukwa palibe chimene ndalakwa ndikadzachimwira dziko kapena boma kapena malamulo ndidzanjatiwa ndipo mudzamva koma padakali pano ayi ndithu ndili bwinobwino si inenso wa bakili muluzi tv mmene anthu ambiri amanenera ine wa bakili muluzi tv sindumudziwa sindidziwa kuti amachokera kuti amakhala kuti i don't even know bakili muluzi ndimayidziwira pa, pa pompano pa, pa, pa facebook pompano so let me clarify that for anthu ambiri amaona ngati kuti iye ayi ndine wa bakili muluzi tv no no no ine si bakili muluzi tv mwina ndimire pamenepo ayi ndikuyamikireni kwambiri Ah, ah, koma kubodza mwa bwanji Ah, mwabwera wina wakenso uyu akuti junior mkwezala nde sali pa kamera iyayi wabwera apapa komano sali pa kamera I- i-